Tá tú ag éisteacht leis na GaelGals ar Raidió Rí-Rá.
Dia dhaoibh a chairde agus fáilte ar ais go dtí na GaelGals. Tá muid in áit an-speisialta inniu. Cá bhfuil muid a chailíní? Stiúideo! Woohoo!
Woohoo!
Táimid an-excited. Seo an chéad uair go rabhamar istigh i stiúideo Raidió Rí-Rá. Ó thosaigh an podchraoladh.
Yeah. Sin mad, nach bhfuil? Nuts.
Agus bhí mise agus Aoife ag an seoladh Whoop whoop! agus Clíona freisin eh, agus bhí sé iontach agus táimid ag iarraidh ardmholadh em a thabhairt do Jamie agus gach éinne a bhí ag obair mar chuid den seoladh iontach sin. Bhí Eh, oíche den scoth againn. bhí sé go hálainn agus eh, táimid an-sásta go bhfuilimid sa stiúideo! Eh tá sé actually chomh chomh deas mar táimid i dtaithí ar Zoom agus you know ag labhairt le scáileán agus anois tá sé deas actually labhairt like le daoine. Le fíor dhaoine. Le fíor dhaoine like os ár gcomhair. Agus rud nár luamar nó rud a tháinig chun solais dom le déanaí nó níor luamar é in aon chor ach fuaireamar staitistic le déanaí faoin méid éisteoirí a bhí againn nó tar éis an Nollaig fuaireamar staitistic go raibh 30,000 éisteoirí againn agus déanaimid dearmad ar an méid agaibh a bhíonn ag éisteacht linn agus tá muid chomh buíoch díobh ach tá sé go hálainn a bheith sa stiúideo i ndiaidh sin mar uaireanta nuair a bhíonn tú ar Zoom you know thosaíomar é seo le bheith ag comhrá lena chéile agus ní ar son éinne eile, ní chun rud a you know chun an Ghaeilge a chur chun cinn ar ndóigh ach. Ní ar mhaithe le méid áirithe éisteoirí a bhaint amach ach agus muid sa stiúideo mothaím i bhfad níos proifisiúnta agus go bhfuil rudaí á bhaint amach againn agus tá mé an-sásta bheith libh anseo, gals! Yeah I suppose thosaíomar amach agus muid ag déanamh na Zoom quizzes ag an am céanna so ní hé gur Zoom quiz é seo ach bhí sé kind of dúinn féin a thosaíomar ach tá sé mad a shamhlú go bhfuil muid Breis is dhá bliain ar an bhfód anois agus seo an chéad chlár atá ag teacht chugaibh as an stiúideo ach táimid chomh buíoch go bhfuil sibh ag éisteacht linn fós agus go bhfuil an deis againn a bheith san stiúideo don chéad uair. Yeah, tá sé iontach. Tá sé really good. Is aoibhinn liom agus is aoibhinn liom nuair a thagann daoine suas chugainn fiú buaileann muid le daoine agus siad ó Bím ag éisteacht libh agus déanaim dearmad, I'm like, oh my god tá daoine actually ag éisteacht linn, oops. Díreach, ar ndóigh, is gnách daoine muid, creid é nó ná creid, ná déan dearmad, is fíor daoine muid, toisc go gceapann gach duine gur réaltaí an-mhóra muid. Okay, forget, celebs. Tá mé caint faoi láthair ba se. Ah no, bhíonn sé go hálann bualadh le daoine a éisteann linn, mothaíonn sé an-deas ceangal a bheith againn le daoine. Yeah, sin é go díreach. Agus, ok, so tús an tsamhraidh atá ann. Woohoo! Tá an aimsir actually go breá inniu, buíochas le Dia. Em, so pleananna don tsamhraidh. Abair liom, cailíní, céard iad na rudaí a tharla go dtí seo nó atá muid ag súil leis? Tá mé ar mo laethanta saoire. Yeah, Tá brón orm.
woohoo!
Tá brón orm daoine eile nach bhfuil laethanta saoire acu go fóill, bunmhúinteoirí. I mean, is- Tá is- siad ag teacht. Yeah, tá, tá, tá, ach ar ndóigh, eh, éinne atá ag éisteacht b'fhéidir atá ag staidéar don Ardteist nó aon rud, Pioc múinteoireacht meánscoile ná pioc múinteoireacht bunscoile mar beidh mí níos mó agat sa samhradh? Níl mé ach ag magadh ar ndóigh, pé rud atá uait. Ach so tá mé, fuair mé, fuair mé mo laethe, mo laethanta saoire ar an Aoine, tá mé saor, tá mé ag dul go ceolchoirm amárach i mBéal Feirste, tá. yeah tá mé ag seinm ar cheoldráma em ceann nua as Gaeilge actually darb ainm Tír na nÓg is ceann dátheangach atá ann em sa Mill Theatre i nDún Droma so b'fhéidir go mbeidh suim ag roinnt agaibh má tá cónaí shameless plug tá sé iontach yeah freastal ar oh yeah no tá eh, so chum em cailín ar bean iontach darb ainm Shauna Carrick an an an ceoldráma seo agus tá ó tá cuma iontach air caithfidh mé a rá an-phroifisiúnta ar fad na hamhránaithe tá sé dochreidte agus an léiriú ar fad beidh sé iontach ach tá mé ag seinm mar sin so tá mé ag súil go mór leis sin. Níl aon plean eile agam go fóill i gcomhair cúrsaí taistil ach ba bhreá liom dul ar laethanta saoire tá mé in ainm is a bheith ag obair sa Ghaeltacht ar feadh tamaill but yeah ag súil go mór leis an samhradh. Céard iad bhur bpleananna? Bhuel tá mí fágtha agam ag obair, boo hoo, ach eh yeah no so is múinteoir bunscoile mise so beidh orm dul ar ais ag obair feadh mí eile ach eh tá Féile na Gealaí ag teacht suas ar an deireadh seachtaine seo agus táim ag tnúth go mór mór leis sin. Ní raibh deis agam dul go Féile na Gealaí suas go dtí seo so Beidh sé seo mo chéad uair so táim really ag tnúth leis sin agus ag dul ag campála leis na Conallaigh ar fad agus just an craic agus an ceol a bhéas againn ach ina dhiaidh sin súil agam go mbeidh mé ag dul go Iodáil ar feadh cúpla seachtaine le linn an tsamhraidh agus táim ag tnúth le mór go mór leis sin freisin.
Tránnain Ghoirt. Tá mé ag súil le Féile na Gealaí freisin. Méara crosta go mbeidh an aimsir go breá. Níl a fhios agam an mbeidh but cuirfidh mé an Child of Prague amach.
Cúpla coinneal ar lasadh dúinn don deireadh seachtaine. Níl éinne ag pósadh ná bí buartha agus muid ag lua The Child of Prague, ná bí buartha. Níl aon athrú mór. Bhuel, do you know what, déanfaimid bainis bréagach ag Féile na Gealaí. ionas go bhfaighimid an aimsir.
Oh yeah I volunteer as tribute. Swain Bhuachaillí Singil atá ag éisteacht. Yeah no bhí forbidden fruit ar siúl ar an deireadh seachtaine. Yeah.
Díreach imithe agus washout a bhí ann ar an Domhnach so tá mé ag tnúth gurb é sin like deireadh leis an aimsir fliuch agus go mbeidh deireadh seachtaine iontach againn mar gheall ar an aimsir an deireadh seachtaine seo chugainn.

a deir an duine nach mbeidh ann san aimsir. Beidh sé grand le linn an lae, it's just ag campáil san báisteach like níl mé ag tnúth go mór leis an bpíosa sin ach ní bheidh sé chomh báistí so ní gá dúinn a bheith imníoch faoi. Yeah sin é go sin, ní bheidh. Sin é. Just ní Jab bheidh sé chomh fhadhbanna. báistí.
Jab fhadhbanna, woo, manifestal. Ah, Bhí mé ag Féile Ghailí, ag Féile na Gealaí uair amháin roimhe agus bhí sé go hálainn. Em, is déarfainn gurb é sin an like an féile is lú gur fhreastail mé air agus thaitin sé go mór liom mar gheall go raibh like aithne agam ar nach mór gach éinne agus em bíonn na tá like an an stáitse ann agus ansin tá puball ann i gcomhair bíonn go mbíonn filíocht agus rudaí éagsúla ar siúl sa ansin agus ansin tá cúpla eh tá déarfainn go mbíonn like trí áit le bia a fháil agus ansin bíonn an an campáil em bíonn like spás campála eh bíonn gach éinne thíos ansin so just like más rud é nár fhreastail éinne ar Féile na Gealaí agus má tá tú ag freastal air don chéad uair like sin an cur amach atá air so nuair a thagann tú isteach i Ráth Cairn um tá tú like ag dul i dtreo an an áit a mbíonn like Coláiste na bhFiann uh más rud é go raibh éinne ann roimhe so téann tú ansin and then téann tú i dtreo an páirc peile agus tá páirceáil ansin. Tá mé just ag bheith i mo Mamaí anseo faoi láthair. Seo a tharlaíonn. Seo an mapa agus seo liosta caith éadaí uaibh.
Agus ansin téann tú san oíche, téann gach éinne suas go dtí an halla phobail agus is féidir leat deochanna a fháil ag an mbeár ansin agus tá bíonn ceol taobh istigh. So fiú má tá sé ag stealladh san oíche, beidh muid taobh istigh don chuid sin. Oh, iontach, okay. Yeah. Cheap mé go raibh sé like Taobh an taobh gcéad.
amuigh, Taobh taobh an an gcéad. gcéad, yeah. Cheap mé an rud chéanna ach téann gach éinne, bhuel tá súil agam go dtarlaíonn an rud chéanna, tá súil agam nach bhfuil mé ag ag scaipeadh ehm ráflaí anseo ach sin a tharla an uair dheireanach chuaigh san oíche nuair a bhí an cheol ar an bpríomhstáitse críochnaithe chuamar ar fad suas go dtí ehm Halla an Phobail.

Bainfidh mé go mór í. Go raibh maith agat. Ach. Ach beidh sé iontach. Yeah, an-sásaimh.
Yeah. But tá mé brónach 'cause ní raibh mórán saoire agam anuraidh agus anois níl mórán samhraidh agam anois. Like, you know, sa bhaile, tá mé ag iarraidh am a chaitheamh libhse. Ach seans.
Tá like mí agam. Seans go mbainfidh tú níos, like, sult níos fearr as dá bharr sin seachas, you know, dá mbeadh samhradh ollmhór fá, just le, le, B'fhéidir. No, tá an ceart agat.
le dearcadh amháin a ghlacadh, you know, you know, eh, bain, bainfidh tú taitneamh as méid teoranta ama you know déan, déanfaidh tú cinnte you know gurbh fhiú é. Yeah, sin é.
No, tá an ceart agat. Agus tá 's agat like nach bheidh ach cúpla seachtain agat i mí Lúnasa so beidh tú gnóthach mí Lúnasa Yeah. like uaireanta nuair atá like dhá mí saor agat don Tar ag like, oh is féidir liom like aon rud a dhéanamh aon am agus ansin ní tharlaíonn aon rud. So. Tá an ceart agat.
Deireann tú ah tá an-chuid am agam and then ní tharlaíonn aon rud. So yeah, b'fhéidir. Tá an ceart agat. Ach rud éigin eile tá muid ag súil go mór leis mar is an samhradh atá ann, céard a bhíonn ann i rith a' tsamhraidh ach Love Island!

Agus tá sé ag tosnú an tseachtain seo. Anocht? Anocht yeah seo an Luan so tá sé beidh sé tosnaithe nuair atá daoine ag éisteacht leis so déarfainn faoin am sin go mbeidh tuairimí láidre againn faoi gach aon duine. Díreach. Céad faoin gcéad yeah. 'Cos bíonn, like, bíonn, like, tuairimí láidre ag daoine is like, 'No, ní maith liom an dude seo or, is breá liom an cailín sin, like, cibé rud. Yeah, súil go mór leis tá 's agam go bhfuil sé, you know, tá neart tuairimí amuigh ansin faoi Love Island and aontaím le an-chuid acu in principle, aontaím, you know, faoi, ní, faoi na dearcaí éagsúla ach ag deireadh an lae is breá liom é. Yeah, mise freisin. Siamsaíocht.
Yeah, sin é, sin, and ní bhíonn aon rud eile ar an teilifís i rith an tsamhraidh. No, it's píosa light-hearted spraoi atá i gceist, like. Sin é. Agus ehm so abair liom an ar chuala sibh aon rud like beidh cúpla athrú i mbliana apparently ehm so athrú amháin ná a bhí an-chuid ehm like tuairimí láidre ag daoine roimhe faoi ehm na héadaí ehm mar gheall go fuair dúirt Islanders a bhí istigh ann roimhe go fuair siad like an-chuid éadaí ó faisean sciobtha agus tá siad théis cinneadh a dhéanamh gan sin a dhéanamh i mbliana. Yeah bhí ceapaim go bhfuil siad ag obair le em. Ebay nach ea? Le Ebay yeah em le le sin leis leis an méid cur amú is dócha a laghdú. Is maith liom an prionsabal em ar ndóigh tuigeann sibh tá mé an-phaiseanta faoin timpeallacht faoi inbhuanaitheacht em tá mé imithe or fillte ar ais air sin you know bíonn siad bhí mé ní raibh mé chomh paiseanta faoi le le bliain anuas ach tá mé ar ais ar an cineál ar an ar an buzz sin faoi láthair ag iarraidh ag iarraidh níos mó a dhéanamh ar son na timpeallachta so bhí mé an-sásta é sin a chloisteáil ach an oibreoidh sé níl fhios a'm an an mbeidh cúrsaí chomh difriúil sin fós níl fhios a'm. Yeah like an an rud ná glacaim leis go mbeidh beidh siadsan fós ag tabhairt éadaí isteach leo ceapaim. Like tugann siad a gcuid éadaí féin isteach freisin. Tugann, yeah. An dtugann?
Yeah. Tá fhios a'm go mbíonn siad ag siúl leis an suitcase agus whatever ach like an bhfuil sé actually lán le h-éadaí nó an just faigheann siad éadaí istigh ann? Is an dá rud. Yeah, go díreach, Yeah. Cause an rud ná tá fhios agam dá mbeadh duine ag rá oh seo beart mór éadaí duit ní bheadh leath acu you know i gceart dom you know bheadh an tomhas rómhór an tomhas róbheag mar sin de bheadh ort líon teoranta rudaí you know a thógáil isteach leat and you know ná habair liom dá mbeimis go léir ag dul ar nach mbeadh beart mór éadaí ceannaithe againn cos bheadh. Ó bheadh.
Cá like Chuala mé ó Islanders riamh, like, deireann siad go mbíonn an-chuid ceannaithe acu ehm sula dtéann siad isteach mar you know tá siad you know mo dhuine Brett a bhí ann ag an deireadh agus is eisean atá an-phaiseanta faoi like chaith sé an-chuid den éide chéanna agus é air mar bhí sé ag iarraidh pointe a dhéanamh Bhí mé díreach chun a rá yeah like beagnach gach episode tá like na cailíní go mór mór ag caitheamh like bikinis difriúil agus like tá an series ag dul ar feadh what sé nó ocht seachtaine like sin a lán bikinis like yeah agus ní gá duit like bikini éagsúil a bheith a't nó outfit éagsúil a bheith a't do gach uile lá don like don tsraith like yeah nó like ní like má dhéanaim an mata agus uaireanta dhá bikini ag brath ar an lá you know you know uaireanta feiceann tú iad i rudaí difriúil but céard tá i gceist le polyester ach plastach? Yeah, exactly. Féach, samhlaigh gur an méid plastach, tá mé an an an sásta é a chloisteáil go bhfuil siad ag iarraidh dul sa treo sin níl fhios a'm cé chomh éifeachtach is a bheidh sé, tá súil agam go mbeidh sé. Bhfuil fhios agat, seo actually rith rud liom ansin, you know na fógraí a tagann in airde, na fógraí a bhíonn ar siúl sna, nuair atá like briseadh agus tú ag breathnú air. Baineann sé sin le hurraíocht?
Yeah, sin an rud. An mbeidh, an bhfuil eBay ag tabhairt urraíocht dóibh, níl 'fhios a'm, agus an mbeidh fógra ann do eBay seachas PLT, Missguided, Boohoo, Sorella, mar is iadsan de ghnáth a thugann urraíocht agus, agus a mbíonn fógraí acu. is like really is cuma má tá má tá ebay ag tabhairt na héadaí dóibh seachas plt ok like go maith but má tá plt fós ag déanamh fógraí i hmm rith an chláir tá siad fós ag ag ag tá siad fós bainteach yeah like bainteach yeah agus ag baint uaidh freisin yeah yeah hmm ach is maith an rud é go bhfuil well súil agam go mbeidh tionchar ar an chlár like nach bhfuil ort outfit nua a bheas agat do gach lá nó like don gach ócáid atá san villa mar like tá a fhios agat féin agus tú ag dul ar do laethan saoire like ní bhíonn like trí outfit nua agat don gach lá like seans go mbeadh cúpla outfit agat agus is féidir leat like you know swaps a dhéanamh nó cibé rud like so. Yeah. Beidh sé beidh sé spéisiúil. So sin beidh sé spéisiúil. sin athrú amháin atá le a bheidh le feiceáil. Agus bhí athrú, céard é an rud eile? níl siad chun na comórtais a dhéanamh leis an bia. Ó yeah. Chuala mé sin.
Mar tá siad ag cur an méid sin bia amú agus iad ag like troid leis an bia nó na rudaí, na cluichí sin. Tá sé lofa, lofa. Yeah. Sin an rud, you know, sin an. Sin an t-aon rud nach dtaitníonn liom. Like ní féidir liom breathnú ar daoine like basically ag caitheamh aníos mar gheall go bhfuil siad, go bhfuil orthu, ó no, no. Níos mó nó much I don't care. Not for me! Ní domsa, no. No, No, no, no. no, absolute lofa. Yeah, so tá mé sásta nach mbeidh sé sin ar siúl because it's just, it's full of meat. Is, is breá liomsa like na dúshláin a dhéanann siad agus na Yeah. cluichí But is fuath liom na cinn sin. Tá sé deacair le feiceáil, like. Oh, bhí sin really deacair breathnú air, I'm like, ew. Agus ceapaim freisin go mbeidh, go mbeidh siad ag déanamh níos mó, ar ndóigh, ar son meabhairshláinte na, na n-iomaitheoirí. Go mbeidh pacáiste níos fearr acu agus iad ag teacht amach, go mbeidh ocht, ocht seisiún comhairleoireachta acu agus go mbeidh orthu iad sin a dhéanamh. Ní bheidh rogha acu ach 8 seisiún ar a laghad a dhéanamh le comhairleoir agus go mbeidh tacaíocht níos fearr agus cineál oiliúint níos fearr acu agus iad ag dul amach ina dhiaidh. Maidir leis na meáin, conas tú féin a bhainistiú ar na meáin mar sin de. Now, ar ndóigh, tá cineál an, an, an pátrún ann cheana féin agus b'fhéidir go leanfaidh air sin fós ach is maith an rud é go bhfuil siad ag iarraidh na céimeanna a chur i bhfeidhm ionas nach bhfuil ionas nach bhfuil drochthionchar chomh mór sin ag an gclár ar shaol daoine. Tá súil agam go n-éireoidh leis sin ach níl a fhios agam fós. Má tá tú i mbéal an phobail you know tá tú you know cruthófaí deacrachtaí duit you know.
Ach tá sé an-deacair ar na hiomaitheoirí agus iad like insan bubble sin san villa ar feadh cúpla seachtaine agus ansin dul ar ais san fíor shaol agus ag léigh na rudaí lofa atá scríofa fúthu like ar feadh cúpla seachtaine aníos like tá sé deacair agus is iontach an rud é go bhfuil an comhairleoir sin le fáil anois ach yeah braitheann sé. Thar a bheith in ann, thar a bheith in ann. Yeah, yeah, go díreach, tá an ceart agat. Uh, but rud éigin eile atá mé ag súil leis. Apparently, you know, ar an gcéad lá nuair a siúlann siad isteach, de ghnáth bíonn na, um, oh cad a tharlaíonn arís ní cuimhin. Uh, de, cheap mé seo, bhí mé chun a rá de ghnáth bíonn na, na cailíní ann agus piocann na lads iad, but bíonn either na buachaillí nó na cailíní istigh ann agus ansin tagann an dream eile. De ghnáth na buachaillí a thagann isteach. Yeah, de ghnáth na buachaillí a thagann isteach agus. roghnaíonn siad a pháirtí like yeah yeah exactly em ach i mbliana beidh an rogha againn ag an lucht féachana so beidh cead againn vóta bhuel I don't know againn because táimid in Éirinn ní but eh beidh cead ag an lucht féachana vóta a chaitheamh. Spíosrach.
Is breá liom é sin. Is breá liomsa an smaoineamh. I don't know céard a cheapann sibhse faoi ach is breá liomsa an cumhacht a bheith agam. Yeah, no, beidh sé spraíúil. Like má tá an cumhacht againn. Yeah, má tá, I say nach mbeidh, beidh mé ag úsáid VPN le vote a fháil ar ITV. Yeah, yeah. Ní oibríonn na VPNs ar mo router níos mó. An-bhrónach, níor chóir dom a bheith á admháil sin. A chairde, a chairde, ní, is cailín maith mé. But tá mé súil, ceapaim go mbeidh sé sin comh spéisiúil. Oh beidh. You know?
Comh spéisiúil.
'Cause beidh, you know, tá mé just ag súil leis an athruithe agus chun go mbeidh an cineál line-up agus na daoine ag teacht isteach, ceapaim go mbeidh siad go maith. Tá cuma maith orthu. Ceapaim go mbeidh siad spraíúil. Yeah, níor bhain mé An méid sin taitneamh as an sraith seo caite ach an ceann an bliain roimhe sin nó cibé sraith a bhí ar siúl roimhe sin, bhí an ceann sin iontach so tá mé ag tnúth go mbeidh sé ar an leibhéal sin anois but I'm not getting my hopes up, just ar eagla. Tá mé cineál leat, like bhí an-díomá orm leis an gceann anuraidh mar mhothaigh mé fós go bhíomar you know, fós kind of ag dul i dtreo kind of an saol normálta théis gach rud agus bhí mé ag súil go mór le píosa spraoi agus bhí an-chuid den stuff really trom like ar an gclár anuraidh and I was like Jesus Christ, tá muid just ag iarraidh rud éigin greannmhar like. Yeah, thank God for that. Cá bhfuil Maura Higgins like. Cá bhfuil Maura Higgins like. Actually, seo ceist, cé hé nó cé hí an islander is fearr libh riamh?
Camilla. Is breá liom Camilla. Bhí sí daonna. Yeah. And thaispeáin sí, like, ar ndóigh tá, tá meascán maith daoine air agus bíonn meascán maith daoine air i gcónaí ach fós má tá, like, mé ag smaoineamh ar Anna Vakili, ceapaim gurb é sin an sloinne atá uirthi. Poitigéir a bhíonn sí. Ag smaoineamh ar ó dhaoine eile a raibh post acu, gnáthphost. gnáthphost mór le rá, like Hugo, múinteoir a bhí ann, mar sin de, ach mhothaigh mé fós go raibh roinnt acu ag dul seo ann fós, like fiú Anna, cé go raibh post aici mar sin, ba léir go raibh sí ag iarraidh a bheith ina, ina, ina tionchaire. Ach nuair a smaoiním ar, now, an, tuigim go bhfuil an-chuid daoine in aghaidh Doctor Alex mar islander, ach nuair a fheiceann tú ar an méid atá déanta aige, like chaill sé a dheartháir anuraidh, now nílim ag rá gur aingeal atá ann ach rinne sé, tá an-chuid déanta aige i Sasana maidir leis an meabhairshláinte agus cur chun cinn na meabhairshláinte agus is is cineál urlabhraí iontach é ar son cúrsaí sláinte go ginearálta, sláinte na bhfear, rudaí nach, you know ní labhraíonn fir faoi chúrsaí sláinte sa chaoi chéanna is a labhraíonn muid, now ar ndóigh níl dóthain aird, á tarraingt i gcónaí ar á tarraingt ar shláinte na mban ach ar a laghad idir cairde labhraíonn tú faoi níos mó ná mar a dhéanann fir so is breá liom rudaí mar sin a fheiceáil agus sin rud a bhfuil mé an-phaiseanta faoi so em Camilla bhí sí an-phaiseanta faoi chúrsaí like like aon duine you know a bhfuil you know éinne atá faoi faoi faoi ansmacht nó rudaí mar sin em nó an an sochaí an tsochaí a bheith i gcothrom. Labhair sí faoi sin agus labhraíonn Alex go mór faoi chúrsaí sóisialta. So is iadsan na Islanders is mó a thaitníonn liom mar ceapaim go bhfuil siad ag dul sa treo ar an tsochaí a fheabhsú agus you know labhairt amach faoi rudaí atá an-tábhachtach. Now nílim ag rá nach ndéanann Islanders eile an rud céanna faoi mheabhairshláinte nó nó stuff ar na meáin a bhaineann le saol an saol na dtionchairí ach baineann an stuff eile b'fhéidir níos mó le saol gach duine. Yeah. Úsáideann siad a gcuid ardán i mbealach maith. Yeah. Yeah.
Níor thosaigh mé ag féachaint ar Love Island go dtí an bhliain a bhí Jack agus Danny mar bhuaiteoirí.
I was very late to the game, gabh mo leithscéal. No, bhí mé díreach mar an gcéanna but chuaigh mé ar ais le breathnú ar an gceann roimhe. Oh, ok. Oh, sin a lán uaireanta. Oh, I know.
i ndeireadh an lae lockdown bhí ann lockdown yeah fair ach just ag brath ar an séasúr mar séasúr Love Island caithfidh mé a rá like Maura Higgins bhí sí just dochreidte like yeah bhí sí chomh like entertaining gach rud a deir sí was like yes girl so yeah I think gurb í an Islander is fearr liom agus í ar an chlár teilifíse. Tá mé ar aon intinn leat, bhí mé chun mór a rá mar bhí tú just chomh chaotic agus like Éireannach freisin you know? Yeah.
Go díreach. Agus Longford, is as Longford í mo Mham so orainn you know Fair. tacaíocht a thabhairt do na girlies as Longford. Eh ach yeah no is breá liom í. Em agus tá sí ag déanamh a ruda féin you know agus í do- you know i mo like sna blianta i ndiaidh bhí Yeah. cúpla rud ar siúl aici ach yeah no ceapaim go raibh, bhí sí iontach ar an gclár, bhí sí just foirfe. Yeah. Bhí sé absolutely right mar cineál like character you know cos déanann siad cineál character as aon duine like níl aithne agat uirthi tá tú just ag breathnú ar like uair an chloig as 24 uair so roghnaíonn siad na rudaí spéisiúla but oh bhí Máire tá Máire just foirfe don teilifís. Yeah. Tá sí.
chomh greannmhar. Carachtar í.
Absolutely, tá sé deas. Rud éigin eile a bhíomar ag iarraidh a phlé mar tá sé go mór i mbéal an phobail faoi láthair. Ó, agus cu- culchies ollmhór muid an triúr againn ach tá sé gas ag labhairt faoi i measc, you know, éinne a bhfuil mé tar éis bualadh leo le déanaí, más culchie iad agus nuair a cuirim ceist orthu, ó ar chuala tú an scéal, tá sé cloiste ag na culchies agus níl sé cloiste ag na Dubs ach anois, Thosaigh na Dubs ag éisteacht leis an dream atá i gceist againn mar gheall ar an GAA Catfish. Dun dun dun. De ghnáth, now caithfidh mé a rá, de ghnáth I can take or leave the two Johnnies, like. Is breá liom iad, caithfidh mé a rá.
just sílim go, yeah, I don't know, ach an scéal, like, an scéal faoi an GAA Catfish, tá sé dochreidte agus tá sé cloiste ag gach duine anois. literally bhuail mé le cara ón scoil den chéad uair le blianta an lá cheana and she was like oh my god ar chuala tú an GAA Catfish like agus is as Cill Dara an bheirt againn you know like so like ní culchie í and she was like oh my god it's mad like Tá sé Tá absolutely mad ach yeah Ní fhéadfá é a scríobh. An rud a dúramar ná chreidfeá é ó ceann de na leabhair Aisling nó rud mar sin, nó fiú dá ndéanfadh duine rud ar nó nó grúpa duine rud now níl na Gaelgals conspiring chun catfishing a dhéanamh ar aon Gaeilgeoir nó aon rud mar sin ná bí buartha but fiú dá ndéanfadh bhí bhí bhí iontas orm nach raibh baint ag níos mó daoine leis an ngníomh é fhéin you know go raibh go raibh siad go raibh siad cineál ciontach as bhí mé bhí an-iontas orm nach raibh ach duine amháin freagrach as. Mise freisin, cheap mé go mbeadh like grúpa cairde nó rud mar sin Yeah. taobh thiar de 'cause bhí an méid sin cuntas éagsúla ann. Conas go bhfuil Yeah. dóthain uaireanta sa lá chun é sin a dhéanamh? Tá- Now nílim ag rá go bhfuil fonn orm an méid sin uaireanta a bheith agam sa lá leis sin a dhéanamh but ag an am céanna It just makes you think. Ach, like, thaitin an clár é fhéin go mór liom. Ceapaim go, like, rinne na Two Johnnies job iontach, like, ag insint an scéil. Like, bhí mise ag éisteacht leis agus ar mo bhealach ar scoil agus an chéad sraith, I was like, seo iontach, like, tá mé in ann é a leanúint perfect, whatever. An dara sraith, lad! Bhí sé chomh casta! Bhí. Like, bhí, um, níl fhios agam an bhfaca sibh an like mind map ag dul timpeall? Yeah. Ach bhí sé sin uaim. Like, bhí mé tuirseach ag dul isteach san scoil an maidin sin, I was like, sin just information overload. Like, tá orm like suí síos agus like éisteacht le arís mar just bhí an méid sin ag tarlú ann.
Chonaic mé an íomhá sin, an cineál mind map, and I was like níl a fhios agam cén laoch a chuir seo le chéile ach go raibh maith agat mar chabhraigh sé go mór liom because I was like wait no bhí sí ag labhairt faoin duine seo agus an ionann sin agus an duine sin and it was like because an méid sin leathanach and then you're like oh no ní fíor daoine iad seo catfishes ar fad yeah like yeah, yeah déanann siad dearmad and it was like oh no sin actually just an duine céanna like
éinne a bhí bainteach leis you know éinne a d'fhulaing dá bharr sin like ar ndóigh bhí bhí Johnny in ann a bheith ag gáire faoi agus maith dó as sin mar ar ndóigh nuair a chuireann tú do mhuinín in in aon duine bíonn sé an-deacair nuair nach dtagann an rud as nach raibh tú ag súil leis nó nó má bhíonn díoma ort i ndiaidh aon rud nó aon aon chairdeas nó aon aon aon aon caidreamh you know a dteipeann a theipeann air. bíonn sé díomách ach you know bhí sé iontach go raibh sé in ann ag an tús cineál a bheith ag gáire faoi ach ag an deireadh you know thuigeamar ar fad cé chomh you know cén tionchar ollmhór a bhí a bhí aige ar ar leaids óga agus bhuel ar dhaoine eile ar mhná freisin mar an rud ná ní rud é go raibh cleas á imirt amháin ar na ar na leaids sin ach ar na daoine timpeall orthu, ar na housemates fiú mar bhí, bhí, bhí na comrádaithe tí a bhí aici mar thuig siad, bhí leagan de scéal in an intinn yeah.
Agus ansin you know bréag a bhí ann ag an deireadh. Ach tá sé grand dúinne I suppose a bheith ag gáire faoin scéal agus ag éisteacht isteach agus ag rá like oh is scéal iontach é ach Caithfidh tú smaoineamh freisin faoin an gcailín nó na daoine atá taobh thiar de agus like just tá mé ag tnúth go bhfuil siad ok faoi like gach rud mar tá súil agam nach raibh siad ag tnúth go mbeadh an like an bhréag a bhí siad ag insint ar mbéal an phobail nó go mbeidh siad caught out cosúil le sin agus like is rud like bhí sé bhí thosaigh an rud seo what like 2014 nó rud éigin so tá sé seo ag tarlú like beagnach deich bhliain anois like so seo cuid mhaith de a nó yeah a saol nó a shaol so like tá sé deacair just go mbeidh sé imithe chomh sciobtha sin agus just tá mé ag tnúth go bhfuil an duine nó na daoine sin okay. Yeah tá an ceart agat tá an ceart agat mar sin tá mé an-bhrónach faoi ar bhealach gur ar like duine amháin a bhí taobh thiar de gach rud mar fiú más like grúpa, tá tú cineál in ann I don't know like níos mó cineál milleán a chur ar like grúpa daoine. Agus tá sé an-éasca milleán a chur ar dhuine nuair nach now ar ndóigh níl níl éinne againn ag rá you know like ar ndóigh rud uafásach a bhí ann agus atá ann gach rud you know em ach léiríonn sé leochaileacht duine 's tá muid ag rá gur trua ollmhór atá i gceist ansin agus you know ba chóir dúinn ar fad a bheith an-chúramach faoi na rudaí a deirimid, na rudaí a, na rudaí a scaipimid, em, an comhluadar ina bhfuilimid agus an, an, nuair atá tú ag labhairt le héinne, just go, you know mothaíonn tú ar nós déagóra arís agus tú ag labhairt le héinne nua ar líne. Caithfimid go léir a bheith an-chúramach go bhfuil muid, you know, nach bhfuil muid ag glacadh leis, mar an rud faoi Covid ná bhíomar go léir ag labhairt le daoine níos mó ar líne, you know, is cuma más rud é go raibh tú ag úsáid aipeanna nó más rud é go raibh tú díreach just ag labhairt le do chairde ar líne. Ach chuir an-chuid daoine aithne níos fearr ar dhaoine trí, you know, trí, tríd an idirlíon ná mar a rinne siad san fhíorshaol ach, you know, titeann an gard síos ansin agus tá, bhí, an rud a thaitníonn liom faoi Covid ná go bhfuil sé, go bhfuil an an tsochaí go ginearálta níos sásta glacadh le le b'fhéidir caidreamh nó le le le cairdeas a tharlaíonn ar líne. Níl an stigma céanna ann is a bhí ann b'fhéidir cúig bliana ó shin nó mar sin. Nílim ag rá gur chóir go mbeadh stigma, níor chóir, ach níl sé ann mar b'in an t-aon bealach a bhí ann le bualadh le daoine, trí mheán na hidirlíne. Ach. An rud ná, tá muid ar ais inár ndéagóirí arís. Agus do mham ag rá leat 'Ó, bí cúramach cé leo a bhfuil tú ag labhairt ar líne'. Tá orainn a bheith chomh cúramach sin. So is iontach an rud é go bhfuil siad tar éis é sin a mheabhrú dúinn ach caithfimid a bheith an-chúramach faoin duine leochaileach sin. Tá trua agam don duine ach nílimid ag rá go raibh aon rud ansin, gur féidir glacadh le haon chuid den iompar sin. em agus tá súil agam go bhfuil ceacht foghlama ag an duine ach táimid you know ba chóir go mbeadh an-chuid tacaíocht ar fáil do dhaoine freisin. Yes yeah and see an rud ná an rud ná I don't think go bhfuil ceacht foghlama acu because rinne bhí siad ag seoladh ríomhphost fós fós Ansin an rud atá, a bhím really buartha faoi is like oh níl siad actually théis watch out now like sure níl a fhios againn but nach dúirt siad go mbeadh eagrú, tá siad chun uasdátú agus eagrán eile a chur amach tá súil agam go gcuireann le bheith fírinneach because yeah like, no tá sé ráite acu go bhfuil sraith 3 ag teacht yeah ach ní thugtar dáta dá sin go fóill. Go breá.
so b'fhéidir laistigh de sheachtain nó dhó beidh uasdátú eile againn. Tá súil agam go mbeidh. Like ba bhreá liomsa dá ndéarfadh siad linn tá you know tá an duine sin ag fáil cabhrach anois. Go díreach. Ba bhreá liomsa sin a fháil amach mar gur just bheith like bheinn ag mothú níos fearr agus fiú do na híobartaigh really like na lads freisin tá súil agam go bhfuil siadsan you know ag labhairt le daoine chomh maith.

leis an duine, yeah. Like níl a fhios agam an raibh sé like an bhliain seo caite nó like cúpla bhliain ó shin. Ceapaim na cinn a théann i bhfad siar, na cinn a théann ar ais go 2014, is iad sin na daoine a bhí san ollscoil so. Okay, yeah. But ag an am céanna agus tú san no, seans go raibh siad timpeall na haoise sin ag an am, you know, seans nach raibh deighilt aoise ollmhór ann ag an bpointe sin. ach ag an am céanna éinne atá ar an aois sin bíonn tú leochaileach go pointe ar aon nós agus tá tú fós ag foghlaim sa saol agus ag iarraidh you know bíonn d'íomhá tábhachtach duit mar atá sé dúinn ar fad fós so Yeah. ah just ah, tá an méid sin trua agam do gach duine atá páirteach leis an scéal. Yeah. Like tá sé deacair ar na lads freisin mar like go mór mór na lads a bhí óg like san ollscoil agus iad like páirteach de seo nó iad like a bheith catfished as seo mar like ceapann siad sin gurb é an bhealach chun like caidreamh nua a dhéanamh and then for it to all a bheith mar bhréag it's tá sé deacair then dul arís dul ar ais agus like caidreamh nua a a dhéanamh like ach ar a laghad tá grúpa acu ann you know yeah so tá like support group beag acu. Sin é, tá an ceart, níl siad leo féin, like tharla sé do cúpla duine. Yeah. Umm agus sin an fáth, sin an fáth go ceapaim go bhfuil sé go maith go bhfuil siad actually ag labhairt faoi mar mar a dúirt tú, it's like tá orainn a bheith airdeallach. I think go ndéanann muid dearmad mar gheall go bhfuil eh you know nuair a bhí muide níos óga mar déagóirí bhí gach rud nua maidir leis an idirlíon Ach tá gach éinne, tá próifíl éigin ar aip éigin ag gach éinne na laethanta seo. So tá orainn a bheith níos cúramaí. Tá. Yeah. Tá.
Yeah, go ginearálta. Agus do bheith ag cinntiú go bhfuil tú ag labhairt leis an duine a cheapann tú go bhfuil tú ag labhairt leis. Yeah. Agus ní féidir, like, tá muid an-chompordach ar líne go pointe, ar bhealach, ach tá sé an-tábhachtach go gcaitheann tú am le daoine san fhíorshaol. Ar ndóigh ó thaobh do, do, do mheabhairshláinte féin de, you know sin sin an rud atá atá uainn nó nó cumarsáid cheart you know san fhíorshaol a dhéanamh le daoine ach tá sé b'fhéidir b'fhéidir go bhfuil neart daoine tar éis cineál titim siar ar an méid ama a chaitheann siad le daoine san fhíorshaol mar go mbíonn siad níos compordaí sa bhaile, níos compordaí ar an tolg. Nílim ag rá you know gach lá you know d'fhéadfadh extremism a bheith i gceist ar ndóigh but do gach duine tá sé an-éasca glaoch a dhéanamh le cara seachas dul chun bualadh leo i gcomhair caife ach cén ceann a dhéanann níos mó maitheas duit. So b'fhéidir go bhfuil sé an-tábhachtach má tá tú ag labhairt le duine más b'fhéidir partner don todhchaí you know atá ar intinn agat nó má tá tú ar aip nó má tá tú just ag labhairt le le cara ar bhuail tú leo ar líne em an-tábhachtach bualadh leo you know ná fág ró-fhada é, déan é, déan é luath you know ná lig dó dul ar aghaidh. you know, bí, bí ag smaoineamh ar, you know, agus an rud ná, níl fhios againn cé, cé leo a bhfuil muid ag caint fiú san fhíorshaol. Tá sé an-tábhachtach just a bheith meabhrach, tú fhéin a chosaint ceisteanna a chur faoi. Yeah, go díreach. Fealsúnach, an t-am seo. Bhuel, beidh muid ag súil go mór leis an tríú eagrán, cibé uair a bheidh sé sin amuigh.